ndewonu ndị be anyị onye unu na-anụ olu ya bụ nwaada nnennaya ụbọchị nke taa ewetara m unu akụkọ gbasara ka adaeze si were nụọ azụ bi na mmiri ụmụaka o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu n'obodo ụmụọka ha nwere eze aha ya bụ eze ọba na nwunye ya bụ ọlamma eze ọba na ọlamma nwunye ya mụtara nwa nwaanyị aha ya bụ adaeze adaeze mara mma nke ukwuu adaeze toro ogologo imi ya pịrị apị ntutu ya juru eju ọ dị ka nwaanyị kwesịrị ịdị asị m kwuo ekere adaeze ụbọchị ụka eze ọba mara ọkwa wee sị na nwa ya nwaanyị bụ adaeze eruola oge ịlụ di na ọ ga-achọrọ nwa ya nwaanyị di ọ ga-alụ nke a mere ka ọtụtụ ụmụ nwoke tinyebe anya ịma ka ha ga-alụ adaeze ka ụbọchị ole ole gachara dinta bịara ka ọ mara ka ọ ga-alụ adaeze adaeze gwara nna ya na ụkwụ dinta gbagọrọ agbagọ na ọ chọghị ịlụ nwoke ụkwụ ya gbagọrọ agbagọ dinta yọrọ ya elu yọọ ya ala wee sị ya na ọ ga na-agbatara ya anụ dị iche iche nke ọ chọrọ ma adaeze jụrụ ajụ wee sị na ọ gaghị anụ dinta ka nga a gachara ọkọ ugbo bịara ka ọ lụọ adaeze ma adaeze nechara ya anya wee gwa nna ya na aka ya sụrụ mkpụmkpụ ọ sịrị na ọ chọghị ịlụ nwoke ọbụla aka ya sụrụ mkpụmkpụ ọkọ ugbo gwara adaeze na ọ ga na-akọtara ya nri dị iche iche ọ gwara ya na ihe oriri ya agaghị akọ ya na ụmụ ya ma adaeze jụrụ ajụ na ọ gaghị alụ ọkọ ugbo ka izu ụka abụọ gachara otenkwụ bịara ka ọ nụọ adaeze adaeze letara ya anya wee gwa nna ya na eze ya adịghị ọcha na ọ chọghị ịlụ nwoke ọbụla eze ya anaghị acha ọcha otenkwụ gwara adaeze na ọ ga na-etetere ya nkwụ ma nkwụ elu ma nkwụ ala ma adaeze jụrụ ajụ na ọ gaghị anụ otenkwụ akụkọ ka adaeze si ajụ ndị bịara ịlụ ya jezuru obodo ha niile nke mere ka azụ dị na mmiri wee nụ ya azụ bi na mmiri bịara wọrọ nwa okorobịa mara oke mma toro ogologo nke imi ya pịrị apị ọ bịara ka ọ nụọ adaeze adaeze echeghị ugboro abụọ wee kweta na ọ ga-alụ ya

ka ha gakatara n'ụzọ adaeze rotere na ọ maghị obodo di ya si ọ jụrụ di ya obodo o si ma di ya gwara ya na ọ ga-ahụ ya mgbe ha luru ọzọkwa adaeze jụrụ di ya kedu aha ya di ya gwara ya na aha ya bụ azụ adaeze agbaghaghị aha ya n'ihi na o chere na ọ bụ mkpọbiri aha ka ha gakatara wee ruo n'ụzọ kewara mmiri Di Adaeze wọrọ azụ ozugbo wụba na mmiri. Nke a tụrụ ha n'anya nke mere ka ha tụọ egwu wee tiwe mkpu. Ha tụpụrụ ihe niile ha bu wee gbaghachiwa azụ. Ka Adaeze laghachiri azụ na be nna ya, ọ dịghịkwa nwoke ọbụla nke kwere ịlụ ya n'ihi na okwu agbasaala na Adaeze nụrụ azụ bi na mmiri. Nke a mere ka Adaeze nọrọ na be nna ya wee kaa nka. ihe mmụta dị n'akụkọ a bụ na ọ bụghị ihe niile na-emuke emuke bụ ọla edo ọzọkwa bụrụ na nwaanyị ekwesịghị iji naanị maka mma wee lụọ di o kwesịrị ịjụ ajụjụ nke ọma gbasara ebe nwoke ahụ si onye ọ bụ na ihe ọ na-alụ n'ebe a ka akụkọ nke ụbọchị nke taa na-abịa na njedebe ndị be anyị ka emesịanụ